achọrọ m ka anyị nọ na-akwa mmakwara taa ka bụ gboo etu anyị bidoro tata taa bụ gboo nna ọkwa otu a ka anyị si fụ ya o ọkwa ife mee nụ gịnị
mbanụ
ee ife nke a ọ gbagwoju m anya ị mara arụ na-anyụ n'elu nkwụ ee gbagwoju ọ- ndị nọ n'ana anya onye Obosi nọ sị na arụ m gbaa ọlaja kee ụdị mkparị dịkwa ihe a nwa esogbula aga m abịa ebe gị ugbu ugbu a ịnụgo afụgokwa m ya o o o, ọ batago ọ latago ugbu a ee ọ batago ọ dị egwu ọ karị nna ngwa ka ọ dị na ka m were ya ka anyị si fụ ya nwa enwerọ nsogbu ọbụla ama m ihe m ga-eme ịnụgo ama m ihe m ga-eme ngwa jisi ike ka ọ dị
Elizabeth kee ebe i si na-alata ugbu a kee kwa nke gbasara gị n'ebe m si biko akpọzina m Elizabeth ihe m bụ bụ Liz Elizabeth ọ dị ka ị ṅụọna kaikai isi gị na-ekwopụzi ekwopụ kwa eziokwu nnaka
chalụ m n'ụzọ biko chalụ m n'ụzọ m ma-apịakwa gị ekwe m ma-etikwa gị duka duka mechie ọnụ gị nwaanyị ị makwa onye ị na-agwa okwu na ọ bụ di lụrụ gị alụ o nwe egwu a na-atụzi o nwoke a
nye m efe n'ụzọ achọrọ m igosi gị ka m hụ ihe i nwere ike ime kịta ngwa gosi m ihe ihe ị ga-egosiri m na ndụ gị a gosi m ya O, o, o. gị na Apolonia gbara izu jee ebe nwanne m nwoke nọ na-eme mitin jee menye ya ihere kpọsasịa ihe niile ọ na-eme Ọ bụ eziokwu? jikwa ọgwụ mara onwe gị yekwa anyị saa n'anya maka na a da ama ama enwekwa m ike nke ga-abịalụ gị ga-aka nke nwanne gị nwoke njọ agụụ na-agụ m o nwe ihe i si
gịnị nwoke m o nwe ihe i si na agụụ na-agụ m Elizabeth
ara ọ na-achazi gị ara ọ na-apụ gị agụụ na-agụ m o nwe ihe i si Eliza hmm? ọ dị ka isi emebigo gị ara na-acha gị ọkwa ya kemgbe nke a bidoro tata o nwe ihe i si ya bụ nna were isi pụọ n'ụzọ onye chọọ ya mmeri ana m arọzi nrọ ka ọ gịnị kwanụ biko anya m a o mechiri emechi ka o mepere emepe ka m na-afụ ya ihe ka nte abakwutego nte n'ọnụ ya mmiri abago n'opi ụgbọgụrụ mana aga m achọpụta ụzọ mmiri a siri ba n'opi ụgbọgụrụ a gwa gị Elizabeth ọ dị ka ịkpaala nku ife efe ifekwasị m n'isi m ga-egosi gị
bịa bịa polonia kedu akpala mmụọ kpala bute n'ebe nna na-ezu ike ee ikopụ ekopụ ka ọnwa ebe na-adị anyị ka onye ọ bụrụ mma ka nna jụọ na-aṅụ nkwụ mba mba mba biko ka o bee gị n'ọnụ otu a bido tata gaba anwakwana anwa mbọsị ọzọ kpọọ m apolonia ihe m na-azazi bụ gịnị apo na ife ị na-azazi bụ apo ka isi akpụ gee m ntị ka m gwa ya i megodu mmiri chukwu nke ugboro isaa nke ugboro asatọ wee chenjie ya ọ bụrụ onye ya elu toruru ọlị ịbịa ebe nje ị nọ ebe nna na-ezu ike bịaba na-ekwu ka onye ala na-apụ bido tata gaba nya nya nya nya nya bee Ọdịnkemere Hmm. biko ka m gwa gị nke a bụ obere ihe a sị m ka m gosi gị ihe m ga-eme gị mbọsị ọzọ ya nke m megodo tata bụ ofe nkụpụ mbọsị ọzọ m mee ihe m ga-eme a sị gị na ọ mụwa mere ya ị ma nkwe ị ma nkwe eziokwu bịa apo ka ị sị ọ gịnị ka ị na-azazi ị sị ọ gịnị bụ afa gị ya na i nwezi egwu ebe m nọ ị ga-atụzi m egwu egwu mụnwa egwu kekwanụ onye bụ egwu ọ mụ bụnụ egwu a na-atụ atụnụ mụnwa mụnwa ị na-afụ ebe a bụ egwu a na-atụ m gịnwa na onwe gị bụ egwu nwaanyị fụ kịta ka a na-akpọzi egwu mụ abụrụ gịnị ị bụrụ Ọdịnkemere nụ ana m ekwu nke ime alụ ị nyụ ana m asị ka m kpopụ ị na- ị na-anyụ ọzọ ee Ọdịnkemere ị makwa na mgbada nyụọ ka enyi ike abarie ya polonia Jesu. mụa ka ị nọkọta wee na-ewetala okwu n'ọnụ Jesu otu a ike na mgbada nke bụ na ị na-akpọzi m afa ọ bụrụ ya i tolugo ịkpa ịkpọ m afa ntu ọ bụrọ afa gị Ọ- afa gị bụ Ọdịnkemere nke fụta o- o- em- em- em- em- gịnị ka m mee ị na-ajụ ihe ime ebe ọ bụ na arụ niile dị n'ụwa na ọ gịnwa na-akpachatacha ha niile ajọ nkịta mụa ka ị kpọ ajọ nkịta gee m ntị ịkpasukwana m ịkpakwana m bụ agụ aka n'ọdụ maka m meme ya ife mma egbu ihe ị na-anụ ife m na-agwa ya ịnwa ya wee meme ike m ndeka gwa gị aba ji nwere
egwu gịnị gịnwa mee m ihe ọ mgbe gara aga ọ bụrọzi kịta ọ dị nke mere ọ bụrọzi kịta ya ụdị ọbụla ị chọrọ kịta enye gị enye gị ya n'uju ịchọna nwa ya na-atụ gị egwu ịmakwa ihe anyị nọ kịta ihe anyị nọ kịta ka a na-akpọ millennium ya ụdị ọbụla ị chọrọ enye gị ya ọkwa nye gị ya nyefee gị otu isi chọọ ya ọ dị mma ọnụ na ọnụ ralụ o lue na omume aka na aka ralụ bịa jee bi mụ nri nri nsị gị banye n'ime ụnọ jee bi mụ nni ma akpọkwa ya anya
ọ sị na ọ chọ iri nni ọ dịkwa n'ụnọ a ị mara ebe a na-esi nni ọ dị nke mere agụ ada agụ gị maka na ọ bụ na agụ na-agụ gị ị ga-ama ebe a na-esi nri ka m gwazie gị bido taa taa taa taa mụ na gị nọ na ya bido taa taa gaba anyị ga na-esi nri ya n'oludo n'oludo nsie taa isie echi isie echi nsie nwanne echi
nsie nni tata isie echi nsie echi isie nwanne echi apolonia ya isolugo ndị ụmụ agbala ee ndị cheke ntị dịka isi akpọfa isolugo fa wee yibe ife maọbụ ịgba ọtọ ebe a nọ nụnụ ọ nke a bụ egwu eji nụnụ ụmụnna ya-anụ nke a ikwu na ibe i nwe ya-anụ nke a maka ịbụrụgo onye ala onye ala ka ị bụ ana m ekwu ka na-agbala ị na-agbala e, e, e, brandi n'iru m ụmụnna ya mgbe ha bịara aka na-eme ihe ụmụnna o mgbe ị na-eje nke gị mara na ụmụnna gị nọ aka na-eme ọ dị nke mere biko jee site nni ị ga-eri ifu ga egwu surugede anyị bido iti dị mkpọrọbi ịgba egwu surugede anyị ọmụọ dị ife a ka ị na-agbalụ kurukere dance isi na-egwu eji egwu millennium ala abịa ịpụbago ala

Ah, Eliza, kee ebe i jikere ị na-aga n'ime anyasị a?
biko chaalụ m n'ụzọ oge na-aganarị m ana m eje nzukọ Kedu nzukọ iji abalị a ga-eje? ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ana m eje nzukọ ndị politiks pụọlụ m n'ụzọ Elizabeth, kedu mgbe ị bara otu ndị politiks m na-amaghị? Kedu mgbe ọ bụ?
o tego m na-agwa gị akpọzina m eliza akpọzina m eliza ihe afa m bụzi kịta bụ lady liz ị na-anụ pụalụ m n'ụzọ achọrọ m ka ị were aka nsị gị a aka atịtị gị a bikwasị m na ọmarịcha afe m o pụtara m n'ụzọ ka njebe nne gee ntị liz eh, gee ntị elizabeth ị nwaa m anwa n'anyasị a eh, ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ kedu mgbe ibido wụkwasịwa m ọkpa n'isi n'ụlọ a eh? bịa nwoke ịchọ ka ntie gị ihe ịchọ ka m kụọ gị duka duka ka m kụọ gị ihe tinka kụrụ pan kịta iche na mgbe ahụ i ji m mela akpa aja eji eti ọkpọ si n'ụzọ m pụa ahụ si n'iru m pụa ka m jebe isi karacha gbaracha egbe ọnụ gị a bịa si n'ebe a gafee ka m bịa gafee nụ chekwa ahụ mụnwa bụ Lizzy ka ị sị na ị na-agba egbe ọ na-achụkọ ya n'anya ofu ekwentị nkịtị m ga-akpọ emebe ị ga-enweta onwe gị n'ụlọ nga ndị uwe ojii ịchọ ịnwa m onye gbakwa ọsọ nne ya ka anyị lebe onye gbara ọsọ ka amara mụ na gị onye dotere ibe n'ụlọ a taa ka ị ga-ama ụdị nwaanyị ị na-anụ agbanwego m ọ bụrọzi mgbe ahụ ka anyị lebe hello my dear ọkwa mụnwa ọkwa mụnwa nna biko wee nwayọọ na anọkwa m na nsogbu na be m kịta o ee ndị ori ndị oji egbe eje fa agbabe m gburugburu fa ejula ebe a ee unu a na-abịa okay ana m eche bịakwanụ ọsọsọ biko biko biko o

ya n'eziokwu na ị larụrọ n'ụlọ a nyaa ebee ka i si ọ bụkwa n'ihe ọfụ ọ na ịdara ha n'iro kedu ụdị ajụbe ya ka ajụjụ a pụta gịnị kedu ife ị na-egosi
ọ pụtara n'ebe ọ bụla m chere ha ka m ga-arahụrụ mummy kesi kesi mechie ọnụ ọsịsọ
mummy ihe ị na-eme adịrọ mma anyị maka na ị bụ akụghị mmemme akụghị ekwe mbekwu n'isi na mmadụ agwa ya okwu ịchọ ka ị pụọ izuzu pụọ nsogbu adịrọ ya dịka ntụ isi fụta akwadosigo m ọrụ wee na-eche ka izuzu nata o dogo m anya na i bido nkwụgharị mana m jesịa nata nkwa m na-ekwe gị bụ na ị ga-agwa m ebe ị larụ o melụ n'ọfụ i si n'ụlọ a kwapụrụ m
asị ọcha ị sịgbuo onwe gị n'asị ụlọ nka ka ọzọ ụlọ mụ na gị lụ ka m gwa gị kama m ga-esi n'ụlọ a pụọ ọ ka gị mma na i si ebe a pụọ

ama m ihe ọbụla ọ sọkwara ya bụrụ ezuru ka eme ihe a akarị m okwu nkịtị ịchọ ka m bịaba
mba mba abịana abịana arapịa otu ọbụla ọ dị m ga-eme ka ị mara
apụ nwaanyị ọma apụ apụ baby Lady Lee
apụ
mama chọrọ ka mụ na gị enwe okwu m chọ ka mụ na gị kwuo mọmị o nwe ihe menụ mọmị ihe ahụ bụ gị nwa ọ gị nwa bụ ihe ahụ menụ mọmị ọ dịrọ mma eh, eh, eh, biko ike ejena nnọọ ebe a maka na ị ma nghọtacha ife kpata m ji eme ihe m na-eme biko mọmị achọrọ m ka ị gwa m ife ahụ menụ i ji wee chenjie ihe kpata i ji chenjie ike biko rapụ ya ebe a a m ayọ gị biko maka ị ma nghọtazi ife kpata m ji eme ihe m na-eme hmm? biko ngwa mọmi achọzi m ka ị gwa m ihe kpatara i ji emela ihe ị na-eme ihe kpata i ji wee kwụsị ịbụ ezigbo nwaanyị ị bụ ike ị ma nghọtazi biko ihe m ji ekwukwara ya bụ maka na dadi sị na na ike gị dịka na ike gị agwụgo ya oh! dịka na ike gị eh, eh, agwụgo eh, ya biko rapụgodu nke dadi gị onye bụ dadi gị adị m ekwudo okwu ya nwa sef ọ ngụnwa bụ ihe gbasara m ka m gwazi gị o nwe ọmalịcha ife m gotala gị ezigbo nwa m ngwa bịa ka i je ka i je gị
tagbuo onwe gị n'ọjị gị n'ọjị mere were ọjị tawa abịahụ m ebe ịta ọjị ọ bụ ada wụ ihe na-ekwu ihe m bịara ịgwa gị bụ na ọkwa ị hụrụ nzukọ gị na eliza na-ezukọ n'ezinụlọ a ka ezinụlọ a mebie apịpịago m ya isi apịpịagwo m ya isi ọ ma mmezu ọ ma mmezu ọ bụghị mgbe mụ nwa dị ndụ ebe a ihe a bụ ezinụlọ be nna m naanị ka o nwe ihe taa tagbuo onwe gị ọgụ nwatara ihe hmm.
ya i si na be di gị kụchara ụkwụ gị bịa ebe a ka ị bịa bịa chie m warning abịaghịdị m ichi gị echi ihe m bịara bụ ịsụọ ya gị na ntị sụọ ya gị n'anya ma n'imi gị ọ bụ m nwa bụ ada ihe m kwuru n'ezinụlọ a bụ ihe ga-eme ị sị m be gị i nwelu be ebe a wụ be nwanne m nwoke ama m na nzube gị bụ ka nwanne m nwoke nwụọ ka ha wụchala unu ka agada sala unu ka unu mee ihe dị unu mma mana ha ama nwụọ ihe m na-agwakwa gị bụ ọkwa ị hụrụ ọnụnọ gị ebe a ana m agụzi ọnụ nnaa ịbọ ịtọ ịnọ mgbe m ga-agụ ya ise ị kwalụ ka ọ ha fụ ebe a ma ọ bụrụ na ogwe ngwongwo ikwu iwe ebe a na-enyeghị nne nwaanyị dị ka gị chị ụmụ obere oge kịta ada nwaanyị agadi etebeghị grandma grandma na-awụ ọgọdọ ifele mme ị makwa ihe karịrị ada n'ike ugwu ka m na-akwanyere gị ị ga-akwanyefụ m ugwu na ọ bụ ada na-ekwu maka na ọ bụrụ na ọ bụrọ ugwu mhm, gị na-eme eziokwu ugwu ka m nọ ebe a na-akwanyere gị o maka na iwe wee mụ iwe wee mụ iwe wee mụ eserie m gị ebe a adọrisie m gị dịka
Maazị nke o si dị adị afụ gị nyaahụ na ịkọtara ọrụ nne ya abịa n'ụlọ ọrụ ịma na ọ bụghị ka nsị kịta na eziokwu Apolonia gbachiri m ntị kwagbulu m kwagbulu m kwagbughee n'oche Apolonia egwu atụ ya nke ịtọdo gị n'onu kezi ọgị ị ma na Apolonia tọrọ m n'onu wee chọ ịtọgbu m anya ọ bụ na ọ bụghị maka chineke nna ji ike niile kwagbulu m kwụkwụkwụkwụ gbu m n'enu oche ịma ihe mere nụ ihe m ji bịa ebe a kịta bụ ka m gwa gị na ihe a nụnwa agafegokwa nke na ndị ezinụlọ anyị ga-ekpie ụmụnna ga-ekpie ụmụada ga-anọ ebe ahụ in short ana m eje ịkụ ekwe gwa onye ọbụna ka ha bịa jụ Apolonia ihe m mere ya
akwụ m gị n'azụ nne nyebe oh, ekene akarịgo nku aka amaghịzikwe m afụnụzikwa ụdị ya ebe ọ sọhọ mụwa Adaneke anya ọ sọhọ mụwa ijele nwaanyị anya wee kwagbulu m mbụ nwambe nwambe dịka pụ kwalụ m kwom kwom kwom gbu m n'elu oche ana m mba ịma nna ntu a bịa ka m bugaba anyị

bịa Polonia ya na ụjọ ara atụ gị wee megide ive wee metụ Adaneke aka n'isi wee kpaa ya aka n'arụ egwu atụghị mụkwụ ngwụla isi ngwụla apụ dike egwu atụghị emetụrụ m ya aka ya ọ bụrụ na m metụrụ ya aka ọ nwụọ ọ dọghị ozu ya nwụọ pii emetụrụ m ya aka gị ka ime ya

ife ịtụnanya m nwekarị bụ na amarọ m ebe nwaanyị a si enweta ume amarọ m ebe ike si abịa
chere ka m gwa gị m ma rapụkwanụ Eliza ya ekponye m aja n'anya nwoke bụ nwoke kwanụ ọ kagodu Nka hmm. Hmm.
ịgbọ ive unu ata araba mana ana m agwakwa gị ugboro kwuru ugboro eme kaba arụ na-asụ asụsụ anyị mụ na gị bụkwanụ nwanne ee mmadụ anaghị ejizi na o je ọlụ oyibo ee, n'Imo steeti bịazie na-asụzi ya nnaka nnaka ma nke ahụ kwụrụ na nke kasịzi nke bụ na m oyifa na aba afụnụzikwa ụdị a Eliza na Apolonia ụdị ụtọ fa na-atọ n'oge dịka oge a, afụnụrọ m ụdị a ebe onye a efe onye a efe onye a nke onye a kwu onye ekwu kedu ive a ya-eme fa
ọ dị ka m ma ihe anyị ga-agba mbọ mee bụ itinye ọgba aghara n'ime mmadụ abụọ a mee fa fa abụrụ ndị ilo n'onwe fa hmm. eh? hmm. ọ ihe anyị ga-eme ọkwụ ọtọ
ebe ọ bụ na fa bụ nwa ụmụ nnụnụ mụta na febe febe febe na fa ama mba ebe mana anyị na-abọ bụ dinta ga-amụta na anyị dị ụgba na ya ya eme isi fa anyị gbaa ya ya agbasho nke a pụtara na m ebe ọ bụ na fa eyibego akpụkpọ ụkwụ ka ọkpa fa ee anyị ga-agba mbọ gbujipụ ọkpa fa ahụ
ee ihe okwu hụ pụtara bụ na anyị ga-edulanụ ha be nna ha na be nna ha ma chọtazi ụmụ periperi a ụmụaka a na-etote etote lụwazie ha ha bụrụ nwunye anyị nụ. bịa Eh? ịbịa
ma rapụgodo okwu na m okwu na-enwekwanụ isi nwee iru mgbe o ruru anyị ekwuo ka o si adị ugo eberela na mgbagbu ahụrụ m ya Hmm?
ahụrụ m ya o nwee ebe ị ya-eduje m ugbu a Hmm? ka anyị jee
Mm, ka m nyatanụ ụgbọala nke m mba anyị were nke m anyị were nke m na ọ mụ mgbe ụzọ
apụ nne ka anyị jekene mee ife a ka anyị nwaa ya ọ na m amakwa ka o si adị ke nke mere mara ka o si adị ọ na-adị mma m ọ na anyị ka tara afụfụ Ee, anụ m na a na-enwe ezigbo aṅụrị ebe a anyị jebe aje nweta onwe anyị nwanne aka ma enwe na ọkwụdo aṅụrị ya

ọ maka na m kpọọ gị biko bịa mechi ụzọ ka anyị naba mami mana ewekwana iwe biko unu a ka ga-abatakwa n'abalị a ọ daba anyị agbadata anyị abata ọ bụrụ ọ dabarọ ọ dịbe echi
biko ka m soro unu wee jee ikwe onye nka ịbụrụ atụkwa anya bụ ọkpọ anyị na-aga bụrụ gị ọgbọ

wepụ aka n'akpa ahụ apịajie ya aka ọ ife a ka m zigalụ gị n'ụlọ akwụkwọ mahadum ka ị na-eme i lukwuzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum wee kpọpue ntị niine wee na-eyizi e, iyori ntị ị na na-eyizi ọla ntị ọrịa ife a ka m na-afụzi ile egosi na m na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ dadi ya fashion ndị ndị ekiri tv n- ndị ọcha na-eme ya nụ pim again nọ- n'ọnụ ya m ekechie ngị ọnụ a osaka ka ị chọzi ịgbaba Onye sị na nwa m bụ Osaka? Keke mara nwa m bụ Osaka? Nwa Chukwu nye m ka ị sị na Osaka? Mba mba mba mmemme awakwanye awa ọzọ. ị na-egwu ya anya na arụ ife o yi kedu ihe o yi na ntị ọ bụrọ ihe ibe ya na-eyi ọ maka na o yi iyeri ntị ka i ji achọ ka i gbuoro m nwa eh? ndị ndị nnukwu mmadụ na-eyi ya ndị obere mmadụ na-eyi ya ị da afụ ndị ọzọ ka ha na-eyi ya nke ọ ga-apụ iche ka ihe na-achọ ka i gbuoro nwatakịrị ejikwa Chineke dị ndụ na-ayọ gị ya awakwa na awa mbọsị atọ ime ya biko afọ na ebuba gaala a na-apụ ara ị na-anya ọfụma maka oyi ị mara maka oyi nwatakịrị ama merụzi arụ ị na-afụ akpụ obi na-afụ ya n'ime ụlọ gị biko wee chukwa maka onye nkịtị bịa kụziwere m isnọ all my ladies kukere kukere bịa ka i je n'ilo ka anyị gbaa ya ọfụma n'ụlọ na-eri ya ọnụ ọ na-ekpo na akụkụ na-eri igere
sikwa ebutela onye ọgụ ọ lụrụ anyị ga-ama akpụtọlọ n'afọ nke ka ma gbachelụnụ

adịkwa m surprise ịfụ ya dịka gị na club n'anyasị a ezi ụtọ ndị dịka m ha ga-abịa club
mba o nwee ebe m nọ na-enene gị o nwee ebe m nọ na-awụ gị anya ahụ ya nwa apa i wee na-ewe egwu a egwu a gbara aka ọ dị ka ị na-agbapụ ọnụma ọ dị ka o nwe ihe dị ọ dị ka o nwe ihe mere gị na-agbapụ i ji wee na-ewe egwu a Ị ma aghọta?

onye nụ m ka m ghọta ma ọ chara taa ma ọcha aka m ga-aghọta ok agbanyeghị afa m bụ Casey afa gị kwanụ
apụ
ị ka chọrọ ịgbakwa egwu
egwu ka m ji ịgba ee
yes ọ bụ eziokwu o afụbọkwu m eliza kemgbe anyasị ụnyaahụ eliza wuchie mgbe a chọrọ ya maka na akpụrụ ọwa n'ọnụ ọwa wakasịa kedu mgbe a chọrọ gị wuchi kee ebe ị gara kemgbe anyasị ụnyaahụ ị marakwa ebe i si na-alọta jeghachikwa ebe ahụ ugbu a anyị gara aga nwa aṅụrị swag ya
eliza ọ dị ka isi ekopụwa gị ọkwa ya ị mara ebe isi kemgbe anyasị ụnyaahụ laghachi ebe ahụ ugbu a pụọrọ gị ebe ka ebe ị gaji ezinụlọ m akpọla isi n'ala

ọ bụrọ otu a ka esi zụọ m nwa m ịka bụ obere nwa ịma nghọta ihe ọbụla ị fụ na-eme o nwe ihe kpatara ya ya bụ na ịma nghọta ihe na-eme mọmi biko gwanụ m ihe kpataranụ ya kee ihe kpatara ya what is the reason gwanụ m biko
ịma na ulukpuru wetara ufe mmiri ufe mmiri wee mụta mmiri ozuzo mana ịma na ọ bụrọ mmadụ ncha chọrọ mmiri ozuzo mana ma mmadụ ọ chọrọ mmiri ozuzo ma ọ chọghị ya mmiri ga-ezogide zogide zogide zojuo afịa o wee kwụsị mmiri ozuzo e wee mee gịnị wee mụtazie ọkọchị ya bụ na obere oge ị ga-aghọta
gwanụ m biko gwanụ m gwanụ m papa ị ga-ama ihe kpatara ya ọ bụ ofu ihe nche ya ọrụ ịfụkwa dịka m si wee zụọ gị na-erubekwa isi bụrụ nwa nwere ugwu nwa m ihe emekwana na mme maka na ihe m na-eme o nwe ihe kpatara ya were ugwu too ka ọ ga-abụ ebe ọbụla ịpụta a na-asị na azụrụ nwa a azụ enwekwana mgbanwe akwena na ihe na-agwa gị ya ka ọ ga-abụ ebe ọbụla ịpụta obi adị m mma na nwa m na-aga ee gbachi nkịtị o obere oge n'oge ebe

ọ mkpụrụ ọkụ ka ọ na-aghọta mọmi mana akwụkwọ nsọ delu si na nwaanyị ọbụla kwesịrị irubelu di ya isi
ịjụgokwa nna gị ma ọ na-emekwa ihe kraịst si ya mee kraịst si ha hụ nwunye ha n'anya dịka kraịst onwe ya hụrụ nzukọ ya n'anya ọhụgo m n'anya n'anya biko akpasịna m iwe chetara m ihe niile gara mgbe ochie akpasịkwana m iwe si ebe a pụọ biko kekwanụ ihe bụ ihe dadị me gị bụ ihe gara aga gị enwenwurọ ike ịgbaghalụ e mọmi ikechukwu rapụ m aka jebe omeka nne ya jebe biko ụlọ ọsọ gị amakwana amakwana na dadị ebulugokwu ihe ha jewekwa n'obodo ewee kpọọ m si nata aga m anata ngwa ọdị ya ọrọ mmadụ ka m na-eje ịfụ n'obodo ka ọ ndị mmụọ nọ na ya isokwu je ka anyị ncha na-eje ka anyị jefu ndị a nwechara isi ịtọ na isi ịnọ chee na m na-egwu egwu mụ na gị ọ na-emekpu mgbe ololo o nweghị ihe m ji egwu ga-eme jee soro nna gị mgbago agbago na-agbada agbada mkpụrụ ikoro ka ị ga-aghọta mkpụrụ ikoro ka ị ga

kedu ihe ọ kwanụ baby ya achọrọ m ka virginity m ka ọ bụrụ onyinye m ga-enye gị ma anyị gbasịa akwụkwọ biko baby nwanne chere m chere nụ, chere chere maka ịma ime ihe a na love anyị ezu oke Hmm?
ọ dị m n'obi love anyị ga-ezu oke ma anyị mere ihe a ma anyị emerọ ya unless ma ọ na ị fụrọ m n'anya ka i si ekwu I love you Eh? afọ mgbe na you love me Let's then do it.
wait o chere ama m eme ya kịta biko ama m eme ya ewena iwe baby

ee ndị ụmụnna m ekele m unu
daalụnụ ee anyị ma ihe anyị jiri gbakọ ebe a taa hmm. ọ maka mkpesa anyị nwetara gbasara ndịom anyị abụọ oh. Eliza na Apolonia

gagaga biko ezigbo ndị okenye anyị ndị ji ndị na-ekpe ikpe eziokwu na-atụ egwu Chukwu ekenekwe m unu ee mgbe Ọzọ Ọnọdụugo na-agwa anyị okwu mgbe o bido okwu ya n'isi ọ sị ụmụnna anyị ọ ka o si wee kpọọ unu ajụjụ m na-ajụ unu biko Adaneke a tukwu ebe a ọ ụmụnna ka ọ bụ ka ọ bụ nwaada o kwesịrị ka o tukwu na nzukọ ebe ụmụnna na-edozibe e, e, e, ha ma ekwu ihe dịla ha ọ ya bụ ọ na-eme ọ kwa etu a ka ọ ha m n'ọnụ
ụmụnna ihe Eliza kwukwere bụ eziokwu Adaneke bụ nwaada anyị mhm. o kwesịghịkwanụ ịnọ ebe a n'ọdịnala nke a bụ meeting ụmụnna Adaneke biko hapụ hapụrụ anyị
Ọzọ Ọnọdụugo ekweteghị m n'ihe i kwuru Adaneke kwesịrị ịnọ ebe a n'ihi na ọ bụ onye ezinụlọ a nwaada ka m bụ adanna ya adanna ka m bụ adanna mụrụ m owuwe ya iririe n'ọnụ nna ka asị m gị mechie gị ọnụ ihe a abụghị ọdịnala na omenala anyị a sị gị a sị nwaanyị nwaanyị na-etukwu etukwu anyụ mmamịrị ga-abịa na mitin ụmụnna ị makwa omenala ọ bụrụ na o nwere okwu ya na nwaanyị ibe ya nwere ya gaa kpesịrị ụmụada ya ọ bụghị na mitin ụmụnna ọ bụkwa eziokwu baịsikụl omefu ọzọ ọnọdụ ugo

ekwerekwa m ekweghịkwa m cha cha cha ekwe m nnaka nnaka
a sịkwanụ na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ na onye nwoke nọ n'ụlọ ya na-agba ọkụ ọ naghị achụ oke mana ọ dị ka ị na-achụ oke ugbu a ụmụnna m ana m ahụ na anyị adịghị njikere maka ọgbakọ a anyị adịbeghị njikere maka ọgbakọ a ya bụ anaa m
mgbe unu jikere unu akpọọ m aga m abịa Hey! Hey!

ọzọ ada aneke obodo nwaanyị na-echi ọzọ agba agadanyụ mamị Operation Bulldozer. No retreat, no surrender. No Ojinnaka ị na-eme m ife ume mmapụ ife obi nkolopụ ee kedu ife bute nke a mgbe na-ajụ ị sị na agadi nwoke ya ọ na ị mara ife omenala pụta ka ọ bụ na ị na-alafu onwe gị maka gịnị na ị chọ ka ọ bụrụ na na na gị na Eliza na ụnụ na-adị mma ee ka ọ na ị na-akpagbu ya ka ọ na ị nọ na mmegbu ya ke nke ọ bụ ọ bụ gị ka m na-ajụ gụwa na-ekwuzi ụdị okwu a gụwa na mara omenala gịnị mere ị ga-esi

unu ka nwere ikikere ịpụta ebe a na-arụkwa anyị aka n'iru onye nka eh? nnaka ị na-ekwu maka ụmụnna gị ka a ga-asị na ị nwee nsọpụrụ nye ụmụnna gị ị da-asọpụrụ ụmụnna gị nene gị sọsọ ihe i ji bụrụ dimkpa nnọọ bụ okpokoro okpokoro a ị gba

wee sị na osukwu ka i bu na ngada kwụsị akwụnye na ntị m na nwaanyị ma nwa ọ mụ fụnụ ya ị bịa nke kwesịrị ka ime ime mme na ị na-ekwugharị eje ị na-ekwukwugharị ịfụnanya ndụ gị kịta Ọ dị- Chalụ n'ụzọ. ọ dị ihe anyị na-akọgheri ọ ya nwa bụ isiokwu anyị ọ ya nwa bụ isiokwu anyị i soro ụmụ nwaanyị taa m ụta nụ lee nụ ya nụ lee ya ahụ m nwa nnọọ n'anya hmm, a na-achọkwanụ m ịlụ ya hmm, Nnamdi obi dị m ụtọ na ihe ka a si gị n'ọnụ apụta ugbu a hmm. ah, obi dịkwanụ m ụtọ ịma na nwa m na-agwa gị ugbu a nwa wụ onye Abọ Abọ nwa eh, ị ma kemgbe m dị ntakịrị kwenụ ka m sụọ Abọ asụsụ obodo unu ka m na-asụ ma o nwere ihe ọzọ kedu ihe mere na ikwe m asụ Abọ ikwekwara na-amụta eh? mgbe ahụ ị dị obere ikwere amụta na-akụziri gị na-agba eh? bọọlụ mgbe ahụ ee eh, ihe mere na ị ga-alụ nwaanyị n'Abọ hmm? ụmụ gị ga-asụkwa n'Abọ oh? ee ma jụọ gị onye ahụ ị sị ị chọrọ ịlụ ama m onye ọ wụ hmm.
aha ya wụ Stella hmm, Stella Ugwuaneke ọ gụchara na mahadum nke Nsụka mahadum Nsụka nụnụ ee papa ya wụ ọdịnkemmena ugwu aneke mama ya wụ apolonia ugwu aneke ha wụkwa ndị Abọ Abọ ka anyị o ee o
apolonia mm, apolonia ama m apolonia eh? apolonia wụ nwunye di eliza eliza enyi nwaanyị ma eliza kwụrụ gaa teachers training hmm? ma continue gaa B.Ed eliza agafu hei ama m ya a na-alụkọta ha abụọ a na-alụkọta apolonia na eliza n'otu n'otu ezi hmm.
nọ n'otu chineke si arụ ọrụ mma mma egbula n'ofe ọ kwọrọ ọrụ hmm, otu chineke si arụ

nri nke a dị nnọọ ọ dị nnọọ ezigbo ụtọ Mr. Bun, ị ma na ị wụ sweet. Hmm? Mechienụ anya gị nụ. M mechie anya m. Mechienụ anya gị nụ, eh, bebi. Ihe nke a ị chọrọ inye m iji si. Mechigodi ya.
Nke. anyị emechi emechi mechie ya o mhm. ngwa mepee ya

mba mba mba mba awa nga aga na saịdị ebe ahụ ndozi m eke ma m kwere gị nkwa na agaghị m eme ya ọzọ ndo

ị ma na ngwugwu a ga-atọ atọ adịghị mma ka a tụọ ya mbọ anyị gbasịa akwụkwọ eh, mm. ihe a m ga-enye gị enyejuo gị afọ arara afọ mmadụ arara afọ mmadụ
eh, nnaka ọ dị nke mere ụnụ abụọ azabeghị ajụjụ m jụrụ ụnụ ndị nwunye unu ha dịbu otu a akpa agwa mgbe gara aga ka ha nọkatara ugbu a gbanwee eh, mba ma ọzọ ihe mee n'ụwụ mba kee ka o si ebe kịta ka ha bidoro nsogbu ụnụ ọgụ ma unu egwu ọ bụgo ọtụtụ arọ kwụrụ arọ ha emebeghị unu isi ike ụnụ achọghị ịgwa anyị eziokwu gwanụ anyị nke bụ eziokwu ka a ma ka a ya-esi wee tie okwu ọnụ hmm? mgbe igwe ụzọ pụtara ihe anyị ga-ama hmm.
awọ adịghị agba ọsọ ehihie n'efu unu abụọ wetarala anyị okwu esemokwu nọ n'etiti ụnụ na ndị nwunye ụnụ ka anyị doziela ụnụ a jụọ onye ọ gbachi nkịtị a jụọ onye ọ gbachi nkịtị kwuo onye na ihe mee nwaanyị na-ekwuzi ọ dị m ka ụnụ adịghị njikere ka e doziela ụnụ okwu a ọ bụ ihe m na-achọpụta ugbu a gwanụ anyị nke bụ eziokwu ka anyị ma ka e si zọọ unu nyere unu aka

ngwa baa ka ị kwara ihe gị lawa ị na-ahapụ ụlọ a taa taa ị na-ahapụ obodo ọma a taa taa ya kwara ya ka ị lawa upe
ife ekwu ka a na-eme o nweghị ebe m na-eje ị mara anụm di na nwunye bụ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ganye na ọnwụ ekewa nwanne gị nwaanyị kwukwuru ya i lozogo eliza asị m anụmanụ zikwa ọ na-ese okwu kịta ka m kwadoro ịnụ di na nwunye anwa o nwekwa mgbe m si na m ga-arapụ naba o mana echezie m uche ka mmadụ wee sị mba na mba na ọ bụrụ ha ka ekwu ihe ekwu bụ nọ ganye na ọnwụ ekewa anyị ma ịnwụ ma ọ bụrụ m anwụ nwe m nwụ ọ bụ na ọ bụrụ ya o nwere ebe eji azụ eje abịa gbunyego m mana ọ bụzikwa na ị chọ ka m naa ị ma ife ga-eme ụmụ a niile m mụọlụ gị kpụta ha wunye ha n'ime arụ m mee m ka m ghọrọkwa nwa agbọghọ ahụ m bụ ọmarịcha nwa agbọghọ ahụ m bụ mgbe ị bịa bịa n'ụlọ m o izinazia mbe nna m nwoke wee sị na mmadụ abịa nụọ m bụrụ ụdị nke gị elizabeth ọ dị gị ka ị na-arọ nrọ ee ọ dị ka ị maghị ihe ị chọrọ ọ gị ama ihe ị chọrọ ama m ihe m chọrọ ihe m ji si hapụ ndụ m aka ka m were ndụ m mere ihe ngwanu ọ bụ na ị ma ihe ị chọrọ ọkwa ị ma etu nwoke si eduna nwunye bịa duna m bịa duna m jee gwara ihe Eliza ị bịa iti m ihe ọzọ ọ na-aghọzi agwọ egwu egwu ọsọ ka ị na-agba aka m ebidoro na-egodo ya dekwa dị mkpa i che na mgbe ahụ ị na-akụ m ihe tinka ka ọ pan ị na-akụ ọ na-asọ gị ụsọ n'anya ka m gwa gị nwoke na nwunye na-anụ ọgụ nwaanyị sigodu ike ọ kpachara anya gba nkịtị maka na ọ nsọpụrụ ka ọ na-enye di ya ọ bụrụ na o wepụta ike nke ya na di ya ga-emeri ya i che na ị ga-emeri m bịanụ ọ ihe m ji gwa apolonia sị ya bịa ka ije mụọ ọgụ ndị china kung fu ee eh? i fugo kịta ihe m ka mebu nke agwọ ị na-agba ọsọ aka m emero nke nke agụ ka m dọrie gị ị na-agba ọsọ bịanụnụ ọ setigo na-achọ onye ga-ana ihe ekwu ka a ga na-eme ihe ekwu bụ gịnị ganye na ọnwụ ekewa ma m gbasịkwa gị nkịtị ị bịara ozugbo ozugbo bute nke ndị China nye gị ya nye gị ya nye gị ya o ju gị afọ ma ka m manụ onye sịrị a ga-edu eduna m ka onye ọzọ ga-apụta ebe a sị na ọgụ m ejiri isi ya wee zachaa anị tata mana ọ bụrụ mmadụ ihe amụgo m kung fu mgbe m kesi anụ ya nye nke agwọ ọ bụrụ na ọ dabarọ nye nke nke agụ ọ bụrụ na ọ dabarọ ma nke pusi m ga-eweta ha ncha. Mụ afụ na m achọzi ịnụ.
onye nwe ife onye nwe okwu a sị na m achọzi ịnụ ọ bụrụ na ihe a ka ọzọ na-ebe kụziere gị jee si anụ na adakia nwa wee gwa na m jụ ajụ bido n'ụbọchị tata abụrọ m onye a ga-arịgolo elu na-azọ apịtị ị ma-azọ m ọkwụ na-akarị ka gị ọ mụ ji ego m je nụta ibe nna anyị na alụ mba mụ o nwe oge m sị gị na m na-achọ di ayọ gị nụba m ọ dị nke m mere ayọ gị ị mala ebe ife niile ji bulie jebe ebe nna ilu isi ebe bidokwa ị mala ebe ụlọ kwụsị olu esi nna gị na nsị ya zụọ ya zụọ ee ọ ga-agagonu ịda gị a ọ ga-agago ma gwa ya ala anapụ ya okwu ife na-agwa gị baa n'ime na aba abụgo ife niile na be nna ya ọ bụrụ kịta ị chọna mgbe ahụ mgbe gị aga ụmụ nwoke na-abụ emeghasị nwaanyị ada divorce a separate tara ya anụ ka ihe ga-egwu nunu ihe mụọ dị ife egwu ọkwa ị ma na mgbe mụ na gị na di na nwunye ofu ihe ka anyị ji